inde inde inde wawawawa mwaswera bwanji mwaswera bwanji ndine nesta the black teacher eh ana achoke kaye black teacher afuna atukwane yeah yeah yeah eh ah macheza chabe eti black, black teacher satukwana yeah eh um guys video iyi ikhala fast ndili ndi mautenga awiri utenga oyamba ndifuna ndiyankhe funso lomwe anthu mwakhala mukundifunsa the past few days lokhuzana ndi ma moon landings Hey, eh, alipo nyamata wina wavuta ku inbox ndi za moon landings. Ah, man, nesta timakhulupirira inuyo mufotokoze zinthu. Kodi za moon landings zija ndi zoonadi? Zinachitikadi? Anthu akuti si za fake. Ndiye mukuti bwanji? um, ase ineyo monga mphunzitsi ndimakhulupirira science. Edi? Ndimakhulupirira science. Eh, I know um, kuti munthu anaonetsa luso loopsa kwambiri. munthu kupanga ndege kumauluka munthu anaonetsa kuti ndi woopsa kwambiri ena amati mzungu koma ndi munthu basi hey, eh, ndi munthu basi anyway ndiye i believe everything nasa inapita koyamba ku mwezi monga ndinafotokoza mbiri yake kuti ulendo woyamba uja eh, inali competition ndi soviet union russia ndiye anapanga imene ija fast fast president jf kennedy atanena kuti no so pano tifuna tionetse dziko lonse kuti ifeyo we are the greatest eti ndi armstrong neil armstrong anapita ku mwezi ife tinaona zimene za 1969 koma chimene anthu samakuuzani amene amatsutsa za za kumwezi aja samakuuzani kuti kuchoka 1969 kufika 1972 america apita kumwezi ka 9 anapanga ma 9 mission opita kumwezi ma, ma mission 9 amenewa maulendo 9 amenewa atatu anakanika kufika kumwezi A, including Apollo 13 yomwe onse amene anali mu chombo anafa. chinaphulika. Anyway, pa 9 minus 3, it means kuti ma mission 6 anthu ndithu adakaponda ku mwezi 6 times kuchokera 1969 mpaka 1972. Zimenezozo ndi zoona ndithu zimene NASA inapanga, ma Apollo missions. Ndipo anthu amene anakaponda ku mwezi alipo anthu 12 osiyanasiyana 12 amene anapitako. Pa anthu 12 pamenepa alipo atatu amene anapita more than once. Atatu anapita mobwereza, osati kamodzi kokha iyayi, enawo ndi kamodzi kamodzi komano atatu anapitako ndithu ma mission angapo. So zonsezi these are facts zimene anthu amene akumakuuzani kuti ah zabodza zabodza samakufotokozerani the whole story. Now a Nesta muli ndi umboni wanji onena kuti olo kapena kuli umboni wanji onena kuti izizi zinachitikadi? There's a lot of scientific evidence there's a lot of scientific evidence anthu amene anapita kumwezi aja anakabweresako anabwerako ndi miyala moon rocks anatola ndithu miyala nkumanyamuka nayo nkubwera nayo so these rocks have been analyzed zapangidwa analyzed assessed mmalabu si aku america okha komanso even third uh, party countries mayiko ena anadzipanganso assess miyala yochokera ku, ku, kumwezi chimodzimodzi ma China anatumiza roboti inabweresa soil dothi la kumwezi ikubweresa kubwera nalo Eh? Yes. So ma Americans anabweresa, ma Americans anabweresanso mwa- miyala. Not only that, akafika kumene kuja ndi chombo chawo chimene amafika nacho chija si chimene amanyamu si, si chimene amanyamuka nacho. Eh, osati si chimene amanyamuka nacho, amasiya giya ina. Akatsika kumene kuja pa- pali zinthu zina zimene amazisiya. Kuti akamanyamuka sa- sazigwiritsa ntchito zimene zozo zatha zimasala kumene kuja. So kumwezi kuja kuli hardware ya NASA ya Apollo missions ilikobe mpaka pano. Chifukwa choti kumene kujako kulibeko mpweya mmene umakhalira kunoko kunoko pa earth pano mpweya mmene umakhalira zinthu kumene kujako zimakhala momwemo chifukwa there is no wind blowing eh? so zilipobe mpaka pano ndipo ma mission ena amene anapita kukajambula kumwezi anazipeza ndithu zimene zizi ma Japanese atumiza ma robots awo ma satellites awo uh, ma Indians anatumiza ma satellites awo onsewa anakaona ndithu ma apollo ma, ma hardware ya apollo ili kumwezi not only that ma footprints ee kumwezi kuja monga ndanenera kuti kulibeko mphepo so momwe anayenda anthu aja ndikuponda ma footprints awo alikobe moti ma satellite images amene anthu atumiza kumene kuja mu 2009 kupita ndithu anaona kuti oh ma foot, ma footprints a Apollo mission awo awo anadutsa umu anayenda umu anayenda umu so they can see that mwapeza pali maumboni ambiri maumboni ambiri oti zonsezi zinachitika and another one Anthu amati ma Americans ngabodza, ngabodza. Ndanena kale kuti ma Americans amapanga compete ndi ndani? Ndi ma Soviets. Ma Soviets ndi Russia. Ma Russians nthawi imeneyoyo anali ali ndi technology yotha kupanga intercept ma communications a Apollo missions. Monena kuti Apollo missions ili ku mwezi ikamapanga ku ndi ma ndi technology yawo akamapanga communicate ndi em sti ku ku chani ku Houston ku station kwawo ku NASA Russia was able to intercept nkumamvetsera. so even amene amapikisana nawo Soviet Union yo anapanga confirm they were listening to zonse maona eh? so izizi zonena kuti it was fake these are part of the conspiracy theories zimene zimasangalatsa anthu monga mmene anthu amanenera zoti kuli ma aliens ma aliens chanjani all those things zimapanga fascinate the mind eh? zimapanga fascinate anthu ndiye people still tell those stories bring those arguments chimodzimodzi mmene anthu amene amanena kuti dziko lino ndi la flat ndi chimbali cha flat padzikopa si zozungulira si za globe zimene amanenazo yayi ndi cha flat pali mapiri pamenepapa pomwepa pali nyanja koma ndi cha flat chonse anthu ena amatero eh? despite all the evidence eh? so zonsezi it's fascinating and it's good uh, if you're making these arguments try to research ukhale ndi mafacts nde, nde uzipangano reason kuti ineyo eh, koma osati zomanena kuti ine sindizakhulupirira pokhapokha ndione umboni onena kuti eh, video yayi maumboni alipo osiyanasiyana anyway ndilekezere pamenepa lastly Message yachiwiri yomwe ndimafuna ndinene, ndimalandira ma request ambirimbiri a anthu oti ndiathandize makamaka kufuna ndalama, chithandizo cha ndalama. Ineyo sindingakwanitse yayi. Nanenso ndine munthu wamba amene ndimapita ku ntchito daily kumadikirira ka salary. Ndiye sindinganene kuti salary yanga ndiyokwanira ndizigawira anthu, ndizipanga charity ndi salary yanga. Eeh tidakali wachichepere, sindinapange ma investments onena kuti amandipatsa zindalama zambirimbiri. anyway yeah komabe mtima wothandiza ndimakhala nawo ndipo ndimathandiza anthu alipo anthu sindingamatchule kuti wakuti nanthandiza mwakuti wakuti nanthandiza mwa amwayi amatha kundipeza ndili ndi kena kake ine nkunena kuti akaka chabwino sindikamwera mowa kapena sindika sindikadya kujaku ningowapatsa awawa zimatero eh nanenso ndilinso ndi ma students amene ndimalipira school fees school imene week imene ine nanenso ndiye nditumizenso ma school fees right eh so anthu oku- ondipempha amakhala ambiri ena oti siunawo siunachezepo ndi pa live pamene akufikira message from nowhere eh yeah anyway Komano leroli ndapemphedwa ndi munthu amene wandigwira mtima kwambiri, eh, wandikhuza kwambiri, chifukwa wanena kuti amaona nditavala kolona, ndipo iyeyonso ndi Mkatolika, ndipo kwawo analeredwa ndi mayi awo okha, mayi awo panopa ndi achikulire ndipo akuvutika ndi maso, koma ali ndi brother wake, brother wakeyo akulowa udikoni, ndi wa Mkatolika ndithu afuna kukhala wansembe, ndipo mwezi wammawa akalowa udikoni ku Zomba ku Cathedral. ndipo iye iyeyi ndi family yawo amafuna achoke ku Mzimba ndi ochokera ku Mzimba amafuna achoke ku Mzimba apite nawo ku Zomba akakhale nawo kumene kuja ndiye akupanga raise ka ndalama ka transport ndipo andipempha kuti ndingamthandize ndi kena kalikonse amwene it's a touching story chifukwa ineyo nanenso ndinali ndi brother wanga amene analowa unsembe ndapitako ku Zomba ku udikoni ku unsembe unfortunately brother wanga uh, died eh, a few years ago so I, I, I zandikhuza inenso ndinapitanso ku seminary ndine mkatolika ndithu eya ndiye video iyi ndiona mmene anthu ayipangile share akatolika anzanga ngati mungakhalepo anything small small small we can help this family together um ineyo i will try so to contribute something komano we can do more if you come akatolika anzanga uh this family from Mzuzu diocese from Mzimba afuna apite ku udikoni wa brother wawo cheers um that's the second message stay blessed ndine Nesta the black teacher